Uh, I watch one your program ke tani with the, the topic them i wepụsa tani. But anyị na ebido ebido obido kụrụ ndị na-ekwusa anyị na ebido ebido bụ shi

anyị dị dị n'ihu gbazụ because of ndị anyị nọ na-eshi maybe we na-erepresent anyị but onfe ọ na-erepresent we na-erepresent enwewe wa na-erepresent the ndokwa nation as a whole ife nshini m kwu ya bụ shi ele na ọ bụ shi ndokwa anyị dị na ndị nne na- dị na anị nne na-eproduce oil na that state Buhashi ndị na-econtribute to the economic growth of that state ya but we recognize ndị ụkwani nation the youth of ndị ụkwani nation in that our in that our region n'ịkọrụkọrụ na ejiri nnekume elu obodo kere nọ na-eje kọrụ ya fụashi ọ na-eje ekpe ekpe

because ndị nwe naijiria amawo ndị nwe naijiria ndị be abịa a ma shi we be abịa based on the way ife nọ na-aga but ịnọdụ dị ele n'ụlọ na not until the ndokwa nation youth ekpogbame nwe ofu onu na akpara ụka federal government ji ke recognize that region as as a nation a region nọ na-eproduce ofigbo because ijiri nnekwu mee ya na ifuru ọsọ bụ mmadụ na ememe onye anyị adị na-eme we anything onwe ife onwe akụkụ dị na-epuku meni onwe ife dị na-emeni so the youth adị na-akpara ụka the youth adị wagadani enwewe na enwe ofu onu ya shi na-ebushi mkparịkọ na adị too much

because ife ka ekuchi ka ịnishọta ka ikuchiji sinetọ ifọrọ na eme adị ma onye onye ọ bụ shi ọ na-acollect ife na eka sinetọ nọ ọchịbịa ekubie ekubie ekubie ekwu na ọ na-arụ ụgwọ ka ọ nọ na-arụ ka ọ nọ na-arụ oil region na-eproduce ofigbo n'ime ndokwa nation school adị ya region na-eproduce ofigbo n'ime ndokwa nation ukpe adị ya region na-eproduce oil n'ime n'ime n'ime ndokwa nation

ụka ka ebe ọ bụ shi mmadụ jeni da arụ ọrụ jeni da arụ ọrụ nye ọ bụ security we na-arụ ọrụ security in the company agbagbufu we we then wa ebe na-apụsa shi ya bụ onye ka protest ni onye bụ onye ka protest ni ee gọọmenti ji ke were mụ mụ mụ mụ ịgba egbe kenu ka ị ga-eji marị shi we are recognizing ndokwa nation as ndị na-eproduce region na-eproduce ofigbo to the growth of the state delu ekwushi ni i jini je amerịka now o nwere ndị mụ na nwa ọbụshi maybe nwa nwanyị ka o nwere ụmụ ndị ahụ di eh, di in the sense that eh, maybe we the kind best side or we zu we zu tenoke the government na-akwụ those kind of children one thousand six hundred dollar

onye nọdị na ọfịs eye AC dị na-egbe ya okwu ekike okwu ọtọ nụ ke okwu ee eh? okay now ndị marụ na-eje si marụ na-eje ime ogo marụ ifesi karị je n'ọnụ ka ọ bụ karị je n'ọnụ na-eje ime ogo marụ na-eje na-ezu maraka izu maraka adị na-support oshi o okorobịa marụ nishi ọtọ na ụlọ ya n'ụtụtụ kwụrụ akpa marụ ka ọ bụ ogo marụ je na-ezu maraka ọ bụ ọ bụ enya ọcha ya o egụ ya na-ebuse ya egụ ya na-ebuse ya because elenu uh, some region anyị ọbụshi ọ na-eproduce ofigbo okay now dene wa ji be were marụ in that community as security man. ọ bụ ji na minishi n'ime mba ime ụkwanị n'ebe na o nwe youth le jeni school nwere certificate dide na-ele ụkwanị dide na-ele the youth deke youth anyị

ife shi na-arịọ nda youth anyị bụshi be were firishi iyi na olu oyi eyi olu eyi olu ogwe eweruo ofu ọkwa were iye ịnabasakọfọ ọkwa kanu ya ewere zipụ ya ezipụ ọnụ ya akpara ụka ọ jọgbuna enwe because kenu kwe kpọ ni sabotage kenu kwe ndo kpọ ni betrayal ihe ekewere firishi were afọ ashi inye bring up some matters then we shi okay dị like ka eme onye kene na ka anyị kwụsha ife ọ ka eme so anyị anyị were ofu okwu aye so we were ka ofu okwu aye kọfụ yi now ife kene ji na-eme de ori akụshi ime ni then wa shi ndị ọjọọ ka pụsashị kwa ebido na ememe isu wa webe mi webe mi webe mi webe mi mi ọ jọgbuna enwe ya because ụkwani anyị adị na-aga n'isu and the opportunity na-agwa ọsa ndị ụkwani nation not until the ụkwani nation abịa together all the ụkwani nation youth abịa together we nwee one voice ọ ka bụshi wee yie olu abuja ebe bụshi ọsa amacha na-atụ anya abuja abuja ya ya abuja ya ya ya debụrụ the last bus stop abuja enwe boundary abuja enwe shi onye na-enwe je onye onye ya na-esupposi jeni ọsa ndọkwa nation youth ji na-enwe ofu ọnụ pụsa yie olu ofu ụbọshị abuja na-anụ ya wee pụsa ofu ụbọchị yolo block all these company ntara ebe ọ na emume ọfigbo abuja na-anụ ya because ị na-ekọrọ n'obodo obodo naijiria kọrọ kọrọ kọrọ na the youth wee marịnị bụ number one arewa youth forum eh, opc then this biafra na all this marginalization ya si na bush ndị mmadụ pụsanchi wachụan in this name wee chọrọ kwe nọdụ ike we so that we nwoke nwe wee nwoke nwe authority n'ife dị n'ike we because ọchị mmebe ọsa ncha na-anụ ọgụ kene na chi anyị chọrọ ka anọdị ike anyị ife ọbụla na ife ọbụla nne na-apụsa na anị- anị ụkwụanị ọfịgbo ọbụla na-apụsa na ebenu anyị na-enwe the right of eleni ka anyị chọrọ ka anyị na-ememe ya but this one anyị enwe right aya anyị enwe right aya the the the the youth of Arewa now we we we we we didn't benefit from the governor from the from the from the from the president we didn't benefit from from the governor wee kwuo okwu president na anụ wee kwuo okwu governors na anụ na na this uh, uh, uh, uh, uh, this security wee created na Hausa na Yoruba wee condemn na this Arewa people wee bu nzọ raising ultimatum because when president na-ene shi wee nwere voice wee wee nwere unity wee nne a respect wee ofu ndị nọ bịa sị shi ndị igbo dị n'ifeni wee nye twenty one days kwee kwee kwee relocate wee jeche back to the region are those people not youth

because ụka na-esi ofu onye abụọ ofu onye abụọ anyị abịa those two people we gburinụ there should be a mass protest to call the government in question webe webe webe compensate that family na the family of kee obiaruku massacre shi onye nnekwume akọrọ na anything gbasa ka ụkwụanị ọ dị ka left over

tinye na ezigbo tinye na ezigbo ọnọdụ those condition ndị shekiri dị na condition dị ka unu karị ndị urhobo dị na condition all those oil company wee wee ke wee goriri ntị ya because agbara yi ka egbe yi egbe egbe onye ka were onye gụ na akwụkwọ tinye n'ime ti- tinye n'ime n'ime office opportunity pụsa shi onye nụ dị n'isi na nwoke mara shi olokeme chọrọ olokeme were shi eh, ndị eke tinye n'ime ọrụ but onye ike na-echefu na security ka onye security man wee bido na recruit na machi we nwedịrị staff security maji ka marị so ọjọgbu na-enwe so njogoke na-arịọ all the youth in ndokwa nation si anyị bịa gbamee anyị bịa gbamee ka anyị nwee ofu ọnụ ọchị imebe no matter the position ị nọ na ihe ị na-e hold bụ bụ idi na-ekwu okwu dịka ebusa bunyu Ndokwa enu ọ bụ ife ọjọọ because ndị na ụlọ ụlọ ọrụ wee tụweta na akwụkwọ bụ senator ka ọ bụ rep ọ ka bụ one thing one thing ee wee chụnwechi kwue ka anyị nwee ndị na-ekwu na enyi bụ ụwa dị na-ekwu na nso ka anyị wụrụ ọnụ anyị kwu with our action o nwere ife Ndokwa youth na-adị ka ememe na Ndokwa akọrọ nọ ee ee Channel TV na-achọsawa Channel TV na-ebu na news o nwere the kind step Ndokwa youth dị ka e take in that Ndokwa nation eh Channel News wee buo ya ebuo but when all these things adị na-eme ị na-eche shi eh, oh, this senator or this eh, House of Assembly member o nwe otu ife ka abasani ife ka abasani Ndokwa so ndị oge na-agwa ọsa Ndokwa nation youth wee kpọgba mee wee kpụgwe na ụkwụ nshi mara wee nyụk- wee nyụ nyụ mmamịrị n'ofu ụzọ na ọ gbọ ụfụ wee kpọgba mee wee dị na protest dị isu isu one company for one for for two hours or one hour wa marị shi o nwe ndị dị na that region but without that this

then the nite na ọkwa wee titiri ọsa wee ncha what of ọsọ ofigbo dị diri the region ọsọ ofigbo dị diri region wa ndị na bụ ndị ofigbo dị dị region wee dị dị nite ọkwa wee dị then ndị ọ bụ shi ofigbo dị region wee wee bụ gate man wee bụ gate man then ije na-ekwudo one senator or one one uh, house of assembly member o ye one million ya aṅa o ye two million ya aṅa o ye five million ya aṅa ọ dị na-eyeni ị eka ọ na-eyeni ị eka ọ ka mma shi ji n'ọnụ ịkpara ụka development abasani in your community or in your region ya ebido na-arụ ọ shi na-akwụ ị 50,000 ọ shi 50,000 ka wa na-akwụ n'ọnwa a that is that is where your future start to shine ọ bụ nke mmadụ ka pụsa ye 500k ọ dị na-eyeni ị eka because that 500k o yeni izabere saa n'ụwa kenene ikene bere aje saa n'ụwa kenene ee eh? and upon that o nwe ebe ego kene wee jekoyi o nwe ebe wee jekoyi so ka anyị ye enwe any ọganisu not until you know this ndị na na represent marị shi na amarụ ife wee na-eme they will not change wee dịka change but wee marụfụ shi anyị amawo ife na-emeni ee eh, wa dị change onye ji abụja na-ekwu okwu okwu okwu ọbịba gwa anyị the exactly ife ekwuru na ebe ọ ife ọbụla epụsara na ụlọ agwa anyị to me so na egwegwusi dị fa the 9 percent onwe mfe ọ na-eje ebe ọ na-eje kwe- kwee ememe kwee ebujezienu bụzọ jụ enwe ị ajụjụ shi the 9 percent then e- ke ọ- where are which area has this 9 percent reflect anyị na-ekwu okwu protest kwee we- kwee kwee tijie ya because wee tijie ya ebe ụkwụ moto dị ka ụkwụ moto dịkọ moto wee were na blọkụ tie na iso ya ịdị na-enu eyi obi nuje ka inu nunu ike gwụ ya sara anyị because wee tinye ego go no eshi wee tọpụ ife ọbụla ka atọpụ ndị nụ nashi na isi nu anyị na-eke na ajesa ajesa ajesa ndị nụ nu wee ike bụrụ na eri na wee gwọ mụchachi atụbe nwata ya anyị na-efere wee ka The youth of Ndokwa Nation should stop selling their destiny by voting who they who onye ọbụchi wa dị suppose vote ye because anytime you vote na onye ọbụchi onwe vision eh, you are vote out your own vision so dịka eh, okwu the uh, uh, judgment taking place i think uh, one thing postly and ke ndị nebon so onye ọbụla dịka etinye obi na judgment nigeria ee eh? onye na-epusu na-epusu onye na-epusu na-epusu because as far as nigeria is concerned nigeria is being governed with uh, leopard and uh, and uh, destiny destroyers dede ekwu shi we check it the whole thing in the election. The fourth man the fourth man the chiribe abụrụ onye winni na case and the whole thing is clear there so once you once you ekwurifuna na arụ ife wekwunishi ife ndị caliphate kwunishi ru you can become anything you want to become but that thing you want to become

ka anyị mara ele anyị kene pụsa once and for all ọsọ asị one one place so ya na eh, ya bụ company dị oil eh, eh, company eh, eh, oil company dị na Anu- anụkwanụ let all the ndokwa youth gather together jee to that company go and shi anyị chọrọ ezigbo office na this na this company na agbagwa dị marishi anyị nwewe uche without that eh, my brother eh, ife onye na-emeri ka adịkọ na-eme so ekene m unu na ekwebere m ishagwarị yo